Igbo ekene m unu aha m bụ Ezenna gịnị mara gị afa m bụ Aneke Princess Chibuzọ wepụgodu princess anyị bụ ndị Igbo anyị nọ mahadum Abịa dịka e si kwe unu na nkwa na anyị ga-abịa aha m bụ Ezenna ya ọ bụrụ na m na gị kpa nkata n'asụsụ Igbo nkeji ise gbakwaghị Bekee jide ga ọ gaa n'ihu ihe ọ dị puku ise ngwa jide ka ndị be ndị Igbo nwa nọ ọkwa ha ka anyị na-achọ ọ dị mma um, onye ebee ka ị bụ abụ m onye obodo Enugu obodo Enugu n'ala Enugu ebee na Enugu ka i si Oji
Oji Ebee na Oji? Ehuhe Achi. Ọ dịkwa mma. Onye na-agụ akwụkwọ n'Abịa? Mm. Enugwu ezulọ gị? Ebiri m n'obodo Abịa. I bi n'obodo Abịa? N'ala Abịa. Ọ dịkwa mma. Em kedu ihe ị na-agụ ebe a? M na-agụ lingwistiks.
dịkwa mma kedu ị bụ onye ọhụrụ ka ọ teela ị nọ na mahadum m na-agụchazi agụcha abụrọ m onye ọfụụ ị na-agụcha agụcha kedu mgbe ị ga-agụcha afọ na-abịa abịa afọ nke a na-abịa Obinigwe gbaakwa gị ume ee kedu ebe i bikwanụ ebi n'Abịa wee na-agụ akwụkwọ ebi m nso n'ụlọ akwụkwọ a i bi nso n'Uturu n'Uturu ị ma na esikwanụ m esi wee bịa ọ wụrọ ebe m ma ebe ị ga-amarụ m atụ ọ bụ na m hapụ ebe a chọọ isi ebe a jee ebe i bi n'Uturu mago m atụ amakwa m ka m ga-esi wee kọọ ya mana m ma na i si ebe a kịta wee ruo na mpụga ebe ni ị baa n'ọkada gwa ha na ị na-eje Uturu
ọkwa ya mm. ọ dị mma m luzia n'Uturu m fuzia amanụ m ebe ị chọ ije n'Uturu be gị na be m eh. ị baa ụgbọala ị gwa ha na ị na-eje mkpa afọ ebe m bi
echọọ gị n'ezi eji chọọ gị ịkpọ ngwa nsogbu adịghị ọ dị mma ma ole ka ka unu dị be unu nne wee mụọ unu one anyị dị na be anyị hmm. ụmụnne m ka ị na-ekwu ụmụnne gị ụmụnne m dị ịtọ
kedu ka unu si wee dị ada anyị mụnwa wụ osote ada na nke ikpeazụ nwoke one na nwaanyị nwaanyị ịtọ ka anyị dị nke nwoke nwụrụ anwụ ah, iwe ewena gị na m gaba na akụkụ ahụ nsogbu adịrọ eh, chi okike ga-enye unu onye ga-anọchi anya ya ise eh, ọ dị mma ngwanụ ewekwana iwe na m jụọ ajụjụ a afọ ole ka ị dị ugbu a adị m
iri abụọ na isii iri abụọ na isii irugokwa eji nwaanyị anụ ifugo ya anụ
ị na-atụzi anya ndị a enweghị ihe ọzọ ọkwa ya mm. ma ọ dị mma ọ ga-amasị gị onye na-adị anụ asụsụ mụ na gị bụ abụọ na-asụ ugbu a ịbịa oke ka ị ga-esi ahụ ya ọ nwekwa ka m ga-esi afụ ọ bụ na uche chukwu nsogbu adịrọ njebe ijewe mhm. ị na-ejekwa na-eje na nso nsogbu adịrọ ma chukwu kwado ya na m ga-eje ọ dị mma kedu ebumnobi iji wee bịa mahadum ka m mụta ihe nne.
ịmụta gịnị ka m mụta ihe m onye a m nọ kịta abụ m onye na-ede ihe onyonyo Mm, Mhm, ọ ihe mechara nụ m ji sị ka m bịa gụọ ya nna gụgbu ịbụ ị na-ede akụkọ mm, n'ihe eji eme onyonyo mm. n'ihe egwuregwu nke ọbụla ịchọ m ga-ede ọzọ ịchọ ịkpọ ịkpọ ya ejije akụkọ eji eme ejije nsogbu adịrọ akụkọ eji eme ejije mm. ana m ede ya i wee sị ka ịbata mahadum wee bezie gụọ ya agụ ọ dịkwa mma ee ịmago na o nwekwa obodo anyị nọ n'ime esi wee dị mgbe ụfọdụ ọ bụghị ihe anyị gụrụ na mahadum ka anyị na-apụtazi fụwa ma ọ bụrụ kedu ka ị ga-esi afụ ya na ọ bụrụ na ịgụcha mahadum ohere ị ga-eji emekwazi ihe a ị gụrụ adịghịzi kedu ihe ọzọ bụzi atụmatụ gị ka ị ga-esi aga kịta
na ugbu a ana m amụ ka esi eme ihe a na-ese ese maka ama m na otu obodo anyị dị ugbu a ọ bụrọ ihe ị gụrụ n'ụlọ akwụkwọ ị ga-eme ma ị pụta mm, ị na-amụ ihe a na-ese ese aghọtaghị m ama m ka m ga-esi wee kọwara gị o nwere aha ya na bekee agaghị m akpọ isi na ihe a na-eme kịta mba m asị ka m kpọọ ọ bụrụ na ịkpọ ya m malụ ya m gwazie gị ọ bụ n'igbo ihe a na-ese ese ka m na-eme m na-ese ihe ị na-ese ihe eji aka na ka ya na-akpụ ya mụ mkpịsị odee wee na-ese ise mmadụ nọ nụ kịta m jide wee see ya ụnụ ọ na-ese ejiri mkpịsị odee see ya ihe nna ama m ka m ga-esi ama m o nwe afa oyibo
nsogbu adịghị ebe ị na-achọrọ nụ ikwu ya na bekee ka m malụ ma onye ga-akọwa gị nsogbu adịghị ọ dịkwa mma nke ị na-eme jisie ike ma ọ ezigbo atụmatụ ka ọ bụ maka ịmago mgbe ụfọdụ anyị gụcha mahadum pụtazi ọ na-ahịa arụ ọ dịkwa mma ma kedu ndụmọdụ ị na-enye amalụ m ịbịago n'ụlọ akwụkwọ gụọ akwụkwọ o nwe ndụmọdụ ị na-enye ndị na-agụrọ ka ọ dị gị ka akwụkwọ ọ bụrọ ihe onye ọbụla ya etinye isi na ya mba akwụkwọ dị mma nke bụ eziokwu na ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ịgụ akwụkwọ enwerọ uru ọ bara na ego a ga-eji wee zụọ mmadụ n'ụlọ akwụkwọ ị ga-eji ya wee mee ihe bara uru mana nke ahụ abụrọ eziokwu akwụkwọ dị mkpa na ndụ onye ọbụla ọ na-adị mma mmadụ otu anyị bụ mmadụ kịta ije akwụkwọ maka e nwere ụfọdụ ebe ị ga-achọ ịbanye n'ihi na ị gụrọ akwụkwọ ị ma mbanwu ebe ahụ ịgụ akwụkwọ bara uru onye ọbụla nọ n'iro ma na ịgụ akwụkwọ nwere uru ọ bara ọ dị mma ebe ị wụ onye Enugu abụ m onye Enugu obi obi ya obi obi ya-abụ ndị Enugu niile sọ aṅụrị dịka ha si ekiri gị ị na-asụ ya bụ Igbo na-atapịa atapịa abụ m nwa afọ Igbo ịsụ Igbo na-atọ m ka ji ọcha ọ kwa ya mhm. kee e ji bụrụ ji ọcha nke m na ọ bụrọ ji ojii maka na ji ọcha na-atọ m ụtọ
ọ kwa ya ọ dị mma ọ bụrụ na ndị Igbo ọ bụrụ na e zibata ya iji ja na ebe a na e zibata ya ọtụtụ ndị Igbo ga-enwe mmasị mm. ma ndị ga-achọ ịma gị na ihe ndị ọzọ o nwere enyemaka ị ga-achọ ịrịọ n'aka ndị Igbo o nwere ihe ọ dị gị ka ọ na-akpa gị ị ga-achọ ka ndị Igbo nye aka mere gị
ọtụtụ ihe na-akpakwa m dị nne na mụwa sị na ọ wụ na m gụcha akwụkwọ nweta onye ọbụla ohere si bịa ọ na e nwee ihe bịanụ m ga-esi wee pụọ mba ofesi jee kụzie igbo ebe ahụ ọ ga-amasị m nke ọma mba ofesi ka ị chọrọ ije mhm. ije ịkụzi igbo ihe nwere na-esi chọọzi ije Serbia
m jekwa ebe ahụ ọ wụ na ụdị ya apụtakwa m ga-emekwa ebe ahụ keekwanụ ndị ị na-eje ịkụziri igbo na mba ofesi ndị ọcha na ndị nna ha na nne ha na na-akụziri igbo bụ ndị obodo anyị bụ ndị igbo na-achọ ịmụta ka e si asụ igbo ọ na-amasị m ịkụzi ha
ọ dị mma um, igbo bụ igbo ada anyị kee aha gị Chibụzọ Chibụzọ na-akwa m ego Chibụzọ nwa Enugu na mahadum Abịa ị sụkwazi onye ọzọ